ụmụnne m ndị Igbo ndị ihe ọma na-amasị ee anyị ewetakwara na onyonyo dị iche ee si n'aka nwanne anyị nwoke eji igwe Bonsaac wee marụ na Asaba igwe Bonsaac bụ ofu onye n'ime ndị na-akwado omenala Igbo unu ga-ene ka o si ji ya bụ mmemme ee ọ dịka amụrụ ya mụọ ya bụ omenala Igbo mana ọtụtụ nkọwa o nyere kịta wee kọwara ụmụ ikorobịa na-eto eto ka ha wepụ aka n'oke ite na ya bụ ife bụ ihe na-egbu egbu bụrụkwa ihe na-adọghachi ọtụtụ ezinụlọ azụ ọ kọwapụtakwara ka omenala Igbo ji atọ ụtọ ma gosipụtakwa ihe onyonyo bụ ihe egwuregwu ụdị dị iche iche daalụ ka ị na-ege ntị ka ị na-esoro anyị anyị kenere gị onye na-anụ olu ya bụ maazị Chigozie Iwuchukwu Eh, ọra na eze eh, anyị ekene unu ihe ọma ee eh, ọ ka bụ nwanne anyị nwoke anyị nọ n'obi ya igwe Bonsaac ife ọma o mere n'obodo a bụ Asaba eji wee chibe ya igwe Bonsaac ee mana ụbọchị taa ọ ga-agwa anyị ihe ya bụ igwe Bonsaac na-akọwa ee ụzọ ihe ịtọ ka anyị ji maka ya wee bịa na Asaba ka anyị kwudo nwanne anyị nwoke a na-akpọ igwe Bonsaac anọ m ọfụma ee daalụ rinne ee eh, ị nọzi ka ọ gịwa bụ eze n'obodo a maka ndị Igbo na-asị onye dọnọrọ ya were ofu ike dọnọrọ mana i jizi ike abụọ dọnọrọ na Asaba anyị nọ ọ dịka ụkwụ siri gị ike na anị
eh, mgbe ọbụna afa gị sa mụa bụ Chinedu Nwabụnwanne Mmebo
onye bekee abụ m onye Anam
n'ime Anambra State o nwere only few people bụ ndị na-amara Anam because Anam na-akọpụta ugbo fa bụ ndị ọ bụ na a sị na ọ bụ na Anam adịrọ Igbo ata aja o nwere reason ji ekwu ya anyịnwa na-akọ ugbo so ị kpọọ Anam na mmadụ ga-ama maka nzafe oke na azago m nke ị jụrụ
ee obodo anyị nọ kedu ebe a na-akpọ ya ebe a nọ kịta ka a na-akpọ Asaba Delta State
alright ee eh, anyị fụ nzu dị gị n'anya fụ ugbo n'ọkọ nọ gị n'isi ọ dịka ị na-eme akwado omenala Igbo
good yes eh, every day ọbụla ka ị ba nzu n'anya some of the days some of the times uh, not every day ana m aba nzu n'anya even jee bank ana m agbakwa nzu m na-aga n'ụzọ ana m aba nzu most of the time ndị Head Bridge police amasịgoro m ihe m ji aba nzu n'anya because na ndị be anyị sị na anya abalị nzu ada aba unyi nzu bụ ife ọcha abalị m nzu ana m asọpọtụ omenala Igbo and omenala ka m na-eme maka asị na omenala dịbalị before ndị ụka bịa I'm a young boy of 30 something years so ihe mụnwa ji ana m asị ihe m ji aba nzu m ji kpuru okpu mme okpu mme bụ maka ndị ichie ọ ife ọdịnala nna m family nna nna m family ka m si na mụwa pụtara ụwa support ba n'ime asaba asaba ka anyị nọ n'ime ya okay sir ee eh, ọzọ dịka ibe ya anyị kene gị rinne ee eh, eh, o dogo ọhaneze anya na ị na-akwado omenala igbo ka anyị wepụgo n'onu ndị iti support ahụ ị na-ekwu maka ụfọdụ ama ihe bụ support support okay ee weta ya na igbo ka o wee doo mmadụ anya ee ọzọ dịka ibe ya bụ kedu ihe ị fụ n'ọdịnala igbo mere i ji bata n'ime ya good ee ife mụnwa ji bata n'ime ọdịnala Igbo ndị be anyị sị nọmba 1 ndị Igbo sị na ọ nke izizi dị ka ya anyị na-ekwu Igbo ee ife m ji bata n'ime ọdịnala omenala anyị na-akpọ omenala wa ji va ji eziokwu aga onye omenala ama eli nke gị onye omenala aya ememe gị ife ọjọọ sọ ma na i mekwa ife ọjọọ mana mụnwa ị fụ ejego m ụka eme m baptism afa baptism Steven even anatakwuru m olili nsọ dị n'ime ya mana ife m ji bata omenala emesi kwuo eziokwu dị n'omenala maka na mpa m na-eme ya sometimes ọ sị anyị nwere ego nke egwu ya na ego a na iji ya na-esi ya n'azụ megide va fụ eziokwu dị truth dị n'ime ya ọ bụ na ndị omenala na eziokwu dị n'ime ya na mụnwa emebe gị ya makwụrụ na eziokwu dị n'ime ya one bụ na onye omenala mara ife ọ na-eme bụrụ omenala ka ọ na-eme ị ga-edebe nsọ nsọ dị na be na be o nwere etu ị ga-esi bịa kịta jee n'iru mmụọ gị ọ bụ na gị na nwaanyị meet ị ga-edebe the nsọ iwu nọmba 1 ị ga-eme ọzọ nwunye mmadụ na ị ga-asọrọ nwunye mmadụ nsọ maka na omenala ka ị na-eme ọ kwa ya ife dị n'omenala nsọ dị n'omenala bara ụba mana ị debe iwu mana ndị ụka arụmụada kasị ndị ụka nọ nke onye na-eme ya gaziere ma ana m ekwu na nke omenala na-eme ihe m ji jekwute omenala bụ na iwu dị ya and iwu ya ị debe iwu dị ya ọ na-edu gị so mụwa iwu dị n'omenala ka m ji like wee sị ka m sobe omenala Alright, eh, daalụ rinne anyị kenere gị ee ị kọwapụtago nsọ dị na omenala igbo anyị wee na-ajụzi gị n'onwe gị ee kedu elele ị fụrụ dị na omenala igbo o ji na-amasị gị i ji ka nọrọ na ya elele dịkwanụ na omenala ahụ n'ala igbo anyị bụ na onye ọbụla na-eme omenala one o nwere ike mmadụ fụ gị n'ụzọ kịta etuo gị ọbụla tụle dibịa ọkwa na ọbụla tụle dị ọkwa na onye ugwu ka ọ kwanyere gị two va na-aka nka wee well as va na-aka nka bie ogologo ndụ ka m gwazie unu nke bụ eziokwu ya onye omenala debe aka gị kwụlụ ọtọ n'ife ị na-eme ị ya-aka nka daalụ daalụ daalụ rinne ee ọzọ dịka ibe ya wụ kedu eh, ife dị iche omenani na dibia Ee, ka eri dị ekwu okwu na-ekwu omenani ọdịnala omenala ọdịnala keduzi ndị bụ dibia kedu ndị bụ ndị omenala Eh, good
dibia dị iche na omenani ife m ji asị na dibia dị iche na omenani bụ na mụ na onwe m dị adị na-eme omenani ana m emere dibia maka na dibia dibia na-agwọ ọgwụ dibịa na-agba afa omenala bụ ife ndị nna nna mebeli wee debe ejikwa ihe eji na-anụ maka ndị ichie a na-ekwu maka agwụ iyi ụwa alụsị ikwu nne nke ndị nna chukwu okike ikenga ife a bụ omenala onye na-eme ya n'usoro nke omenala ka ị na-eme mana ịbụ dibịa agwọwa ọgwụ gwọwa oke ite nke nwa adịrọ n'omenala
okay eh, anyị kenee gị rinne ee eh, ịkọwapụtago eh, ụzọ ihe abụọ doro ndị agbagwoju ụfọdụ anya ee mana ugbu a ka anyị gwadị nwere n'eze kedụ ka mmadụ ga-esi wee marụ na dibịa ma ọ bụ omenala mara ya n'Igbo
okay ụdị ị ga-eji ma na omenala ma ọ bụ dibịa mara gị n'igbo ee eh, good ụdị ị ga-eji ma na omenala mara gị ma ọ bụ dibịa mara gị o nwere ndị dibịa na-ama ama mmadụ nwere ike kịta ọ bụrụ na ị na-azụ afịa na afịa ị na-azụ ịzụ afịa onye gị na ya nọ na line na-azụ afịa ị na-azụ nke gị ama ji na-agara gị ị na-echeck line gị ka ife na-emezi i nwee ike icheck omenala i nwee ike icheck na ana usoro omenala ya bụ omenala bụ ịjụ ase mmadụ ịgba afa maọbụ ije na nke ndị ụka ma ndị ụka ma-agwa gị na ife a bụ omenala malị gị nwee ike kịta ị fụ mmadụ mmadụ na-aga na street asị na onye a bụ onye ala ọ bụrọ onye ala some people bụ ndị dibịa mara nwere ike ọ bụrụ ndị mmụọ na-akpọ oku ka mmụọ ka fa jeli mmụọ ozi ma onye nwa jerọ data alụsị maọbụ dibia alụsị ya mere ka ime dibia nwere ike ime gị bụrụ onye ala ị ya-afụ mmadụ kịta mmadụ eje obodo oyibo onye a ma-akpata ego ọbụna onye nke ya na-akpata ego ị na-eme nke ime nkesa dị o siri gị ike ọ jụọ ase malị o nwere ike ọ bụrụ mmụọ kpọrọ gị ijeli mmụọ ọ bụrụ mmụọ na-akpọrọ gị na-asị na iwu na ị ga-ejeli ozi fi nwe dị money kedu ụzọ mmụọ si akpọrọ mmadụ oku good
mmụọ na-akpọ mmadụ oku na ụzọ bara ụba ị fụ na ndị ụka ka m gwazi gị nke bụ eziokwu ka anyị kwugodu nke anyị hapụgodu nke ndị ụka kedu ụzọ mmụọ si akpọ mmadụ oku n'igbo ok ụzọ mmụọ si akpọ mmadụ oku na nka- nghọta nke mụ makana nghọta nke onye bụla dị iche n'iche makana mụ bụ onye dị adị kịta na mmụọ kpọrọ m oku ejego m obodo oyibo E- m ma-atụrụ asị ejego m obodo oyibo no less than seven times and four different countries ka m je mmụọ wee kpọọ m oku and ndị kpọ m oku bụ mmụọ ndị ikwu nne kpọrọ m oku and ụzọ o si kpọ m oku bụ na o nwere ike bụ na mmụọ chọ ka ya nwee branch i nwere ike kịta bụrụ nọ na Lagos and mmụọ chọ ka ị nọ na that Lagos and mmụọ the mmụọ ama gị uru o ji ma gị bụ na ọ chọ ka i jeeli ozi onye ọbụna ọ ma gị so ọ ga-ala gị ka nke nwa maka ịnọdụ ndị apụl ka afọ ya na ana nọfịa either place onye ọbụna mmụọ kpọgo oku kedu ka ị ga-esi wee ma na mmụọ kpọgo oku either by dream
maka mụ na onwe m dị ada anọ m na dream oge m na-eso mpa
nlọ ewo n'Igbo either by nlọ ị ma na agwụrụ agwụ na agwụ agwụ na-eti egwu oyibo either by nlọ ị nwere ike ịmakwu na mmụọ sị gị jebeli ozi and ị bụrụ onye na-eme omenala na ị ga na-ejekwuwe nke dibia ndị na-agba afa then a gwakwa gị na mmụọ sị na ị ga-ejeli fa ozi either na mmụọ ndị ikwu nne sị na ị ga-ejeli fa ozi or na mmụọ ndị nna sị na ị ga-ejeli fa ozi or na agwụ mara gị and agwụ amakwara gị bụ alụsị bụ agwụ a na-akpọ afa alụsị a nwere ike ọ bụrụ nke ndị ikwu nne or nke ndị nna the two or alụsị obodo ọzọ either obodo mba ọzọ ama mee gị dibịa either your father's side or your mother's side Okay, sir. Eh, eh, anyị kenere gị rinne ee esi ka anyị- mmadụ ga-esi wee ma na ee ife jikọ mmadụ na agwụ bụ na ị ma na ofu chi na-eke ofu chi kele mana ofu chi ada azọ e nwere ike kịta unu dị mmadụ 20 nna mụ hmm. mana iwu e nwere ike agwụ ama ofu onye ọ ma ma unu niile nya bụ alụsị ama ofu onye iwu ihe jikọ mmadụ na agwụ bụ mmụọ ka mmụọ mmadụ ga-ejele agwụ ozi agwụ ama-ejele onwe ya ozi that alụsị ama-ejele onwe ya ozi ọ ga-eje ozi through somebody ngwa ee eh, anyị kene gị rinne ee eh, ọ nwoke na-enwe agwụ ka ọ nwaanyị
Ị sị ọ nwoke na-enwe agwụ. N'ala Igbo, ọ sọ nwoke na-enwe ya? Mba, agwụ. Nwaanyị na-enwe, nwoke na-enwe. Okay nwaanyị na-enwe nwoke na-enwe. Agwụ na-ama nwoke, agwụ na-ama nwaanyị. E nwere alụsị nwaanyị, e nwere alụsị nwoke. Ọ mmadụ ncha nọ n'ụwa nwere agwụ. Pure, mmadụ ncha nọ n'ụwa nwere agwụ. Ọ mmadụ ncha nọ n'ụwa nwere agwụ na-eme dibịa. Mba.
Ọ bụrọ mmadụ ncha nọ n'ụwa nwere agwụ na-eme dibịa. ọ depend ụdị nke gị ji dị ọ depend ụdị nke gị ji chọ ka ị serve nya and ọ depend ụdị nke gị ji dị strong dị onye nke ya siri ike n'isi na iwu na nke gị nwere ike ọ ga-ebupụta gị n'ama ama bụ ime dibịa imewele dibịa o nwere nke ọ bụla ị na-eme some people nọ na nọ na room fa na-edekwa agwụ fa ma mmadụ ama ama

ee agwụ a na-akpọ alụsị ịma na a na-enwe chukwu oke onye ọbụla pụtara ụwa ya makwa mmụọ nya ka ndị ụka na-akpọ guardian angel ịya mmụọ mmụọ kpọrọ gị bịa ụwa mmụọ kpọrọ gị bịa ụwa ka a na-akpọ chukwu okike uche onye ọbụla 100% onye ọbụla pụtara ụwa ga-enwe ya 100% asịrọ m 99 ya m sị 100% onye ọbụla bịara ụwa ga-ama chukwu okike ya nya onye keli gị and onye keli gị bụ onye nọ n'azụ mbọsị a na-amụ gị sị na yes abịa komi nke ị na-abata n'ụwa na ya ga-akwụ gị n'azụ both n'iru gị both n'azụ gị eh, e ị gara m ka m kọwasịa mgbe na-ajụ m na-ajụ m jụba m na ị napụgo m okwu ahụ ee eh, ife m chọrọ ịjụ gị ewu ka eh, tupu ị gaa ote aka na ndị mmadụ na-ege ntị ka fa ghara ịghọtafe ife ị kọwaburu na mbụ ee ya ka m ji kpọchighaa gị azụ ee ị kọwago agwụ na ndị na-enwe ya na ndị na-azụ ahịa ka na nwekwara ike inwe agwụ onye na-agụ akwụkwọ nwekwara ike inwe agwụ na o mebeghị onye ọwụna nwere agwụ ọ bụrụ dibịa ngwa daalụ rinne ee ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ o nwe ife na-agbagwoju ụmụ igbo anya ma mụnwazị n'ebe a ma ndị ụfọdụ n'ime ndị n'ebe a kedu ihe a na-akpọ iyi ụwa kedu ihe bụ iyi ụwa ahụ a na-ekwu maka ya ọ dịka na nya bụ iyi ụwa na-enye akpa aghara karịa agwụ n'igbo
iyi ụwa ee ụdị nwa mụnwa gee ntị ịma na ụwa bụ akọba akọba ị bịa na ndị na-akụzi akwụkwọ na ọ bụrọ etu onye si kụzie onye nka ka onye nka ga-esi kụzie ya nka mana abịa na meaning everything abụlụ ofu iyi ụwa bụ iyi mmadụ nwụrụ wee pụta ụwa ya anya agwa m gị tara o nwere ife o nwere iyi ị nwụrụ wee pụta ụwa ị nwere ike ịnwụ iyi kịta na mmemme dibịa ịmarakwa na ịmarakwa na iyi nwụrụ wee pụta ụwa ị nwere ike ịnwụ iyi na ihe mere dibịa ịmarakwa na iyi nwụrụ wee pụta ụwa dị ya ọ nya bụ na akara aka ọ nya bụ akara aka ya bụ iyi ụwa gị bụ ive mmadụ nwụrụ n'iyi wee pụta ụwa ya anya na ive ka ya ga-abụ adịbe ka ya ga-eme daalụ ee eh, ife na-agbagwoju anya m ji jụba gị ya bụ ife gbasara iyi ụwa woo ee eh, ụfọdụ na-abụ abịa sị na iyi ụwa na-enyefa nsogbu ọ na-emefa na-ayị ala ụfọdụ ngwa afịa ha na-etisasị fa ga na-alụ agwụ fa lụsịkwa agwụ ife na-ama na-eme so ka ị kọwara mba ụwa eh, one bụ na abịa n'iyi ụwa ahụ ihe gbasara iyi ụwa a na-alụkwu ya alụ a na-alụ ya alụ maka na iyi ụwa ahụ nwere ndị gị na va nwee for example now ị bịa na naijiria kịta na akịrị mụ nwa enwere ike abụ na mụrụ mmadụ 30 na-eye ihe asụsọrọ na-ede na hospital ndị a bụ ndị a ga-akpụzara ndị a na ndị gị na-ayepụta ụwa ide and in one room na hospital kịta nwa nke na-eti nwa enwe ya nke na-eti mkpu mkpu a na connect kwa ọ ndị iyi ụwa ka ọ bụ ndị gị na-apụta ụwa o nwere ndị nwụrụ that day o nwe ndị nwụda dị nwe ndị pụtara ụwa adị nkịta ndị akpa na anyị pụta na unu ga-ebezikwara so ndị anabakwa and gị na nke na ga-apụta gụ ụwa nwee soro ndị abi nwee soro ndị ụwa like ụwa bịa nọdụ n'ụwa ndị a na ị ga-alụ ndị anwụrụ anwụ ka m nọgbu ọfụma na anọ m bicha mfa ị ga-alụ ndị anwụrụ anwụ na ị ga-alụ fa na-edokwa fa because ị ma na i melugo ọ bụrụ ife nke na-akpali ka imezi na ị gwara fa n'ụlọ pụta na ị pụta afụsụ ụwa na ị ga-anachi ya ị nachiri ozi adịbago like ụwa bịa nọdụ n'ụwa anyị like dị so therefore na ị ga-alụ iyi ụwa gị ịlụ ọnya ị na-enye fa nri iyi ụwa nwoke iyi ụwa nwaanyị because o nwere ndị amụrụ dadị bụ ndị nwoke nwe ndị amụrụ bụ ndị nwaanyị ị ga-enye fa nri i nye fa nri ahụ ị ga na-enye fa ọ bụrụ ịlụkwa iyi ụwa gị anyị kọ na-egiri nne na nkọwa i nyere kedu ka e si alụ ya bụ iyi ụwa
good and fine ịlụ iyi ụwa dị na be na be maka na ihe m ji agwa gị na dibia dị dibia dịkwa and dibia na ọ dụ ka ụdị mmadụ si mụta ife ụdị si kọwalị gị iyi ụwa ndị be anyị nwere ihe a na-akpọ akwụkwọ a na-akpọ ogilisi ị malị ya o nwere osisi a na-akpọ ogilisi hmm. i bute osisi ogilisi ahụ ibedenye gbakpọ iyi ụwa nwoke n'anyanwụ ụtụtụ ka ya pụta ị kpọọ iyi ụwa iyi ụwa nwoke gị iyi ụwa nwaanyị ndị gị na ha yi bịa ụwa ndị ị gwara na ụwa atọgo gị ụtọ tata gị na-atụta gị na-alụ fa nlụ fa gị na-edokwa fa na-enyezi ve nri na ị nọkọrọ n'ụwa na ụwa atọgo gị ụtọ va libesa dịka gị libesa n'ụwa ogilisi ka e ji edokwa iyi ụwa i ji ogilisi nye ve nri i nye ve nri va lie ngị onwe gị ili ife i lie nke gị lụọ va ọ bụrụ ị lụgo olu ụwa iyi ụwa gị ok eh, na mbụ eh, o nwe ndị ga-abụ ị fụ fa sị na iyi ụwa na na-abọ ya abọ ụfọdụ si na iyi ụwa wụ na mmiri ka a na-aga eme ya eh, mana nkọwa ị na-enye kịta bụ na a na-edokwa iyi ụwa na-enye fa nri ka ihe nwere ike iyi ụwa anyị na-asị a na-abọ abọ ya ka m sị ka dibịa dede o nwere nke a na-akpọ ọgbanje enu ụwa nwere nke a na-akpọ ọgbanje enu enu an- enu mmiri ọgbanje mmiri ndị ka bụkwa ndị ọgbanje kwa a na-akpọ iyi ụwa na-akpọkwa ọgbanje o nwere ọgbanje ọ bụ na mmadụ ya bụ for example na na ị mụtara nwa mekete nwa gị o tibiri nwụrụ ọ kwa iyi ụwa ndị va na ya yi bịa ụwa bịa duli ya naba o nwere ndị si na mmiri bịa enyi si ga edekwe nke enu edekwe na ya ihe eji edekwe ngwa na ngị nwa nọgọ n'enu ị nọrọ na mmiri ịchọ nke mmiri nke mmiri ịma je nke ịchọ nke mmiri ihe eji na mmiri je ihe eji na imbiti mmiri and enu inwekwala ife ife nri igwuo mmiri igwu a na egwu deelive sa na ị lụgo va mana nke na-aka mma ama jide enye gị nsogbu bụ nke enu enu so that ị na-enye fa nri anytime ị bịara nye ndị ndị ụwa gị nri maka na ndị gị na fa yi pụta ụwa ị tụrụ asị na ị na-abịakwa ka nke na i solo fa mesịkwa ị gbarara fa so you will be giving them eh, food. daalụ rinne nwanne mmadụ eh, anyị kenere gị eh, Igwe Bonsac ọra na eze na-ege ntị unu nee anya ugbu a gbaa okirikiri ị ga-afụ na ọ bụrọ sọ mụnwa nọ ebe a unu na-anụ onu ya ee ndị okenye nọ ebe a ndị ka m wee mara ihe nọ ebe a fa na-aṅa ntị o nwee ebe ọ gafere ụzọ fa ga-etinyekwa ọnụ mana o doro m anya na o nwebeghị ebe ọ gafere ụzọ ee ka ị na-ege ntị ọ nwekwa ofu ihe ọzọ m chọrọ ka anyị jụọ ya ka ị mụtakwa ife na nka ee ife m chọrọ ịjụ dibịa ọ dị ụzọ one n'Igbo
dibịa dibịa dị ụzọ ụzọ mụ asị na dibịa dị ụzọ ịtọ n'Igbo dibịa nwe dibịa na-agwọ agwọ na-agwọ ọya dibịa nwe dibịa bụ na afa ka ọ na-agba dibia nwere dibia ọ bụ na ọgwụ ka ọ na-agwọ ọ nya bụ na sometimes a sị na e nwere dibia a na-agba ndị dibia ọsọ ọ maka ndị na ọ bụ na a sị gị na n'ọka egbuo gị ọ bụrọ dibia niile ọ bụrọ dibia niile egbunwu mmadụ o nwere dibia ọ bụ na akara aka ya na ụwa bụ ịgwọgbu mmadụ ka mmadụ nwụọ o nwere dibia ọ bụ na ị bịa nke ya ọ gbalị gị from afa ọ ga-agbalị gị afa mpa nna nna mụrụ nna gị ị maghị ya nya ga-akpọpụtara gị ya dibia dị ya na sị na dibia dị ụzọ ịtọ eh, daalụ rinne ee eh, ọzọ dịka ibe ya bụ ee eh, o nwere ife ndị ebe anyị na-aghọtafe a sị na e nwe dibịa mmiri nwee dibịa enu ala eziokwu dibịa mmiri na dibịa enu ala ee mụ amatụ a sị e nwe dibịa mmiri nwee dibịa enu ala ị bịa na nke anyị na-ekwu kịta dibịa mmiri na-ahụ maka onye mmiri na-enye nsogbu o nwere ọ bụrọ dibịa niile ga-edu gị je mmiri kpee ekpere na mmiri ọ lụọ ọlụ ị ghọtago onye bụ dibịa mmiri nwee dibịa bụrụ nke etu anyị na-ekwu kịta anyị na-ekwu okwu agwụ na-ekwu okwu chukwu okwu okwu ikenga okwu alụsị nke ndị ikwu na nke ndị nna hmm. ọ bụrụ dibịa mmiri ama emenwulu gị ya ọ dibịa enu ala ga-emeli gị ya ma abịa abịa abịaza na definition of dibịa nya bụ ka a sị ka a kọọ maka dibịa ị bịa na that way na ọ dibịa ndị enu ala ga-emeli gị nke ahụ Eh, anyị kenere gị rinne kedu ife gbara mmadụ ogige onye dị ndụ na mmiri dịka a bịa sị na mmiri na-enye onye a nsogbu na mmiri na-akpasara onye a ife mmiri na-edoziri onye a ife so kedu ihe ị ghọta na ya bụ ife o nwere ihe dị na mmiri dị iche na-adịghị n'elu anị
eh, mụnwa na onwe m na nghọta nke onwe m ife dị na mmiri dị iche na-adị n'elu ala bụ na etu ị nọ kịta gị na onwe gị bụ ife dị na mmiri ị da afụ ya anya

kọwa ya akọwa nke ọfụma anyị ka m kọwala gị ya na ngwa ị na ya agwa m kịta na etu ị nọ kịta na o nwere mbọsị ị na-ịdị ala nlọ mekọta ife mmachi ịbịala gị ya bụ ịlaba di na nlọ ị na-agwa m etu gị na etu ị nọ kịta n'ịlarịbe nwaanyị na nlọ gwa m wee na ka vidio bụ ofu ihe chọrọ ka m kọwara ọra na eze wo onye anọ ee m fụ ihe dị mma na nlọ m na-ekene chukwu m fụ nwaanyị mara mma na nlọ m na-ekene chukwu onye ahụ si emekwa ya na mmadụ ka m mesi wee n'ọtụ nọ na anyị na-achị ọchị ọ bụghị ife ọchị ee anyị bịara business anyị bịara ihe dị mkpa onweghị onye ga-agba ọsọ ihe ọma agbụghị shuga n'ọnụ ọ gbụpụ so ị masịrị m na nwunye m nọrọ ma nke enu a na-agba m nkwụ ya mee ya mụ na ebiri ma nke mmiri afụrụ m ya like ya nke nwa m fụrụ na nlọ afụrụ m ya like ya ya mụ na ya eme ihe ọ dịbakwa oge ọzọ anyị afụkwa ọ dịbakwa eyi anyị afụ mana mụ na ya afụbeghị ọzọ since a so ka e gosibuzie na nna anyị okay good and fine ọ ihe a na-eme some people asị na ndị mmiri na-ayasalị fa ife ị mali nwunye mmiri gị onwere na enwere nwunye mmiri and nwaanyị ọbụla nọkọ n'ụwa nwekwa di mmiri onye bụ sometimes ị ga-afụ some ladies fa anọ more than 40 years fa ama anụ di maka na gịnị na some jealousy husband dị n'ụwa n'enu ana godu etu ọ dị n'enu ana ka ọ dịkwa na mmiri o nwere nwoke ga-anọ kịta ọ sị na ya trọstụrụ nwunye ya n'enu ana ebe ọbụna nwunye gara ọ ma he will not care about ọya azụ ọ ma dị care ọ ma consider ebe nwunye ga ndị mmiri ahụ dịkwa jealous bụ nwoke mmiri na ya tiri nwaanyị nwaanyị nwaanyị ọ na-anụ nọ n'elu ụwa ọ na-emonitor ya dịana nke bụ nwunye nke bụ nwaanyị ọ nụrụ n'ụwa na ị ga-eji agwa ya na ị nụgokwanụ di n'elu ụwa n'elu a so nyanwa na ịbịa ka ịkọwala ya a na-akpọ ịkwa ngọ ịkwajeli ya ngọ iji asettle ya so that ọ ga-ewepụrụ gị anya gị na di gị and ihe ọbụla gị na gị bụ nwaanyị mere ụdị ya na-eme ife ọbụla ime ọ ga na-agalị gị and so nwoke ụmụ nwoke nọ n'ụwa nwunye mmiri ka onye nwoke enwe kịta mụ na gị etu ị nọ kịta enwere eh, eh, ka ime nke gị ka m kọwasịa eh, ka hapụ ndị onye ọzọ ire anyị na ndị mmiri ahụ kedu ka anyị na ha ị ma na ịkọwara iyi ụwa nọ ndị anyị na ha ṅụrụ iyi tupu anyị abịa ụwa na-enwe ike amụọ mmadụ ten n'ụlọ ọgwụ today na ndị ten ahụ bụ ndị ha na ha so wee bịa ụwa emezie nke 5 anwụrụ 5 adịrị ị na-aghọta mana mmiri na kedu ife jikọzi anyị na fa okay ife jikọrọ anyị na fa bụ na ị makwa sitere mbọsị asị mbọsị onye kere anyị sị let there be light there was light let there be light let there be water hmm. etu a kịta for example o nwere ike ọ bụrụ onye nọrọ gị ụwa natara ọ bụrụ mmiri ka o ji ebili nke o ji ebili na mmiri ahụ o welu na mmiri mụọ ụmụ mụsịa ọ bụrụ na ndị mmiri ahụ bụ ndị ya sị okay na onye na-apụta ụwa kịta na mmebe onye ga na-akpa ya ego nke ọbụla ọ gara akpa ya gị ego nwoke ọbụla nọ n'ụwa bụ nwaanyị ga-abụ nwunye mmiri gị nwaanyị ọbụla bụ nwoke ga-abụ nwunye mmiri gị adọ nwunye mmiri gị ife jikọrọ gị na nwunye mmiri gị bụ na ego ọbụla ị ga-enwe n'ụwa ọ ga-esi na mmiri abịa
ok e, isiokwu gị na-abụ na inwe nwunye mmiri a na-esettle every 24 every in a month three times in a month or four times in a month
okay ee eh, ka o si na-adị taa ee eh, eh, ụmụnne anyị ee igbo ndị ọma na-ege ntị ee nwanne anyị nwoke eji Igwe Bonsac wee marụ ee akọwapụtago ọtụtụ mkpa ọ dị na nwoke ee maọbụ nwaanyị ee nwere nwunye mmiri ga na-esettle nwunye ga na-enyekwa nwunye nne nwunye mmiri ya oke ruru ya nụ Eh, ọ kọwara na ya onwe ya na-enye nke ya ịtọ ụzọ ịtọ na izu eh, n'ọnwa ee eh, na ọ kọwapụtara ihe bụ iyi ụwa na ọ nyere ntụziaka ihe gbasara iyi ụwa eh, ntị m akara nke gị eh, ọzọ bụ ọ kọwakwa ihe bụ agwụ mana ọ kọwazịara ihe bụ agwụ nsị ma agwụ ma agwụ nsị ọ bụ ofu ee eh, kama anyị na-agakwa ị ga-amụtakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ụmụ ihe igbo na-eji ekpe ekpere karịa igbo pụta abịa eweta nzu ewere ya nzu na-ekpe ekpere nna ikwu iji nzu ekpe ekpere anyị nzu a ka o doo m anya na ya ka ikpe n'anya gị fa ka nke a dị iche na nke a ofu nzu a kedu ife ọ na-alụ ọ na-abụ ị fụ dibịa o kpe nzu n'anya kedu ife ọ na-alụ e, nzu a bụkwa ka ife dị nzu bụ ife e, nzu bụ ka nya ka eji akpọku the gods ndị nna anyị ndị nna nna anyị mmụọ nọrọ gị ụwa mmụọ ndị ikwu nne mmụọ ndị nna ọ nzu ka ị ga-eji kpọọ fa because na gị na onwe gị nwere ike ọ bụ na i mere ife lụrụ inyi and ebe a na-enye dị ife ọcha nzu ka ị ga-eji kpọkwu fa nzu ka eji efe oku nzu ka eji efe oku fa e, e, o nwe mmụọ nọ na nzu ichi ka ịkpata nzu ahụ aka mmụọ ahụ wee gbara bịa
e, good etu a nzu ụlọ kịta emego nzu oden na ọ nya ka a ga-eji akpọku ndị ichie otu a ọjị dị kịta kwa ụtọ ọjị ị ga-emesigo jụkwuo m kedu ife ọjị na-alụ ọjị ofu ka anyị na-ajụgo na ajụcha nke anyị webata naka na ajụkwa nkọwara gị the two together maka ime ka ị jụsịa mụ nzu jụọ m ọjị no ọ ife a nzu na-alụ ka ọjị na-alụ ka na ọjị nọgọ ọjị nzu nọgọ dị ka nya ka eji akpọku ndị nwụrụ anwụ nya ka eji akpọkukwa ife a na-adị afụ anya Okay. ọjịkwanụ ife anwụ ọjị nzu na ya ka m na-asị gị na ife anwụ ọjị na-alụ ka nzu na-alụ ọ nya bụ na anyị na-enwe ife omimi dị n'ọjị nchọrọ ka m jụọ question na ofu ife ka ha abụọ na-alụ hmm. e, kedu ihe o ji bụ na ewere ọjị kịta nwatakịrị were ite ọjị waa ya ee eh, ọwụ na mpa ya dịrị ozi i diri nwa gị ozi gaa zụta ọjị zụta ọjị pụta n'ụzọ ọjị ahụ wanarị ma ọ waa dị ọjị hmm. ka ụmụazị bịa na-egwu egwu ọ chọọ ka ọ wetara gị ọjị ahụ fụ na ọjị ahụ awago pieces ọ chọọ ka o jikọọ ya ọnụ wetakwara gị na aha ọjị o jikọbazie ya ọnụ ọ ma nkwe njikọ kedu ife merụ ee ife ahụ bụ na eji eji ya n'otu because na mmụọ ọbụla ị na-ekpọrọ dị dị na balụ ụba hmm. mmụọ ịkpọrọ ba ịkpọrọ ofu mmụọ hmm. ọ bụ na ị waa ya hmm. ee my lord is good anyị na-akpọ chukwu ka anyị na-efekwa ọjị anwa ị waa nya the spirit has been splitted into different aspect anyị split go the spirit the spirit ị na-akpọ afa mana ọ dị n'otu ọ mmụọ dị n'iche n'iche ka ị na-akpọ hmm. oge ị gbasara dị nzu ofu mmụọ ọ nya bụ na inyebe gị eh, different mmụọ ọ nya bụ na mmụọ nzu ọbụla ọjị ọbụla awali awa a ma eji eme ife eh, mana eh, nwa a na-achọ ka o jikọ nya mgbe ọjị ọnụ ka m jụrụ gị nwatakịrị jiri ọjị ọ pụta n'ụzọ gwube egwu aka ya akpahie ọjị ahụ walarịa ọ chọọ ka o jikọọ ya ọnụ ọ ma kwezi njikọ kedu ihe kpatara ya
ọ nya bụ na ive a suppose iji emere a ma jizi emere na ọ bụ ọzọ ọjị nke ahụ anọzi n'ive ga-eji mee ife ọzọ ma nọzi n'ive ga-eji kpọkwu spirit because na nke ọ daa n'ana ndị ichie obodo ahụ ewegolu ya n'ụzọ ahụ ọ bụrụ bụrụ nwatakịrị na ị suppose ịhapụ ya n'ụzọ nke etu anyị nọ kịta na i jili ọjị na-agọ ọjị dara gị leave it ah. hapụ ọjị a n'ebe ahụ eh. maka na mmụọ ma ndị ana ma ọdịnala ma ndị ichie anagalụ gị dị ọjị eh, daalụ rinne eh, na nkọwa i nyere ọ dịdị ka o nwe mmụọ ọzọ nọ n'ime ọjị
mmụọ nọ n'ime ọjị bụ na ọjị na a na-akwanyere ọjị ugwu etu a ka ọ dị gee ntị ka m kọwara gị ife m ghọtara mmụọ nọ n'ime ọjị bụ etu a dibịa nọ mmụọ nọ n'ime dibịa eji akwanyere dibịa ugwu mmụọ nọ n'ime pastor eji akwanyere pastor ugwu mmụọ nọ n'ime ọjị because na ọjị emego ọjị pastor ọkwa a na-eme pastor ordain ọkwa a na-eme reverend father ordain hmm. dibịa mmadụ na-eme ka ọ bụrụ dibịa ọkwa ọkwa mmụọ meligo ordain hmm. ọ nya bụ mmụọ nọ n'ime ọjị na nzu ahụ ị ma afụ ordinary person kịta o jiri ọjị ordinary person jiri ọjị ọ ma amanwu ife ọ ga-ekpe n'ọjị ahụ ordinary person jiri nzu ọ ma amanwu ife na-ekpe ekpe na nzu ahụ ọ nya bụ na onye ọm onye mmụọ nakwutere ya eji ọjị na- ọjị na nzu daalụ rinne ee anyị kene gị ee anyị ka gawa n'ilu ịjụ gị ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ ife dị na mmiri ee ụfọdụ ka ọ na-abụ ị bata ị fụ agụ iyi ị fụ eke fa na-enye different explanation na ọnụ ndị isi nkọwa dị iche iche ee mana anyị aka agawa ya bụ omimi mana anyị ga-adọbiri ebe a anyị na-achịkọta ee izuụka abụọ na-abịa abịa ị kọwara ihe dị na mmiri ụmụ mmụọ ole nọ na mmiri ee nwaanyị mmiri dị na mmiri nke o si na ka esi enye ya nri ka ụfọdụ ndị ọzọ mụtakwa ka esi enye ee ndị mmiri ee oke fa ee mana ofu ihe m aka asị ka m jụọ gị ugbu a bụ ee na nghọta nke gị na nghọta nke gị o kedu ihe ị nwere ike ịgwa ụmụ ikorobịa na-eto eto o nwe ihe dị ka ibute ike um, mụnwa na-akọwakwalị na-advice kwa ndị mmadụ o nwerọ ebe ibute ike and uh, ọ dịrọ advisable mmadụ ịsị na o nwere ebe a na-ebute ike because na mmadụ ibute ike ana m o nwe ife ị na-afụsị na Facebook ọ kalịsịlị a na-agwọ oke ite a na-eme nke a ụmụ ihe ahụ dị real Eh, mụ ama asị na ọ dị real because na afụ ndị ọ bụrụ na afụrụ m aka m imekwa a- họtel na-agụ m kịta mana afụrọ m ebe si ebe si nweta ego ya ekwetago so ana m advice ana m enye ụmụ boys anyị ụmụ grown up guys ndị na-apụta taa ndị na-apụta echi ndụmọdụ a sị na oge eluo oge onye luo eh, ube luo a lachaa oge ube gị ji luo ka ị ga-eji lachaa mụnwa kịta nọdụ kịta ife na-agụ m kịta bụ ka m nọrọ ka ego họtel na-abịa ka ọ filling station ka na-abịa mana ama m ka m tụbe isi ka m mara ebe m ga ọ bụrụ mpa mma m ka m gbuo mana elele adịrọ ya na ọ fa bụ ndị ga-eli aka m ibute ike ahụ bụ nweta isi nweta ọkpa ajụsị na ndị dibịa anyị jisi na dibịa dị n'obodo na dị n'inweta isi nweta ọkpa a na-atụ ndị dibịa ụjọ taa a na-agbalịba ọsọ taa bụ ndị anyị na-ekwu mbute ike ahụ ibute ike bụ inweta ife a nara gị ife akọwasịgo m eh, anyị kene gị rinne mana o nwe ihe dị ka ya ndị be anyị nwere ebe dị ka ya daalụ rinne eh, ya bụ ọsịsa anyị nyere hmm. eh, ụmụnne ụmụ ikorobịa na-eto eto na ụmụ agbọghọbịa o nwe ife dị ka ibute ike nwa amadi a nọ ebe a Igwe Bonsac bụ dibịa ka ọ bụ ọ na-eme omenanị ọ ma mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke ọma mana o gosibekwa m mana ọ ma mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ sị na o nwe ife dị ka oke ite mana dibịa na-agwọ ya ọ na-enye ife a chọrọ sị na nke enwerọ eh, ihe ọ na-ewe nke enwe ife ọ na-eme ka o nwe ife ọ na-eme ma nya bụ ife ama ma ọ eziokwu ma ọ bụ ntụ mana gịnwa kọwa na o nwe ife dị ka oke ite na o nwego nye gịnwa ibu ụzọ rụọrụ onwe gị m je alụ na village m kịta m lụkwuo họtel nwe filling station dibịa na-alụ gị jụgodi one ka o nwe
ee ngwa anyị kene gị rinne ee kedu ndụmọdụ ị na-enyezi ụmụ ikorobịa ma tupu ị gawa na nya bụ ndụmọdụ o nwere ife m chọrọ ka i metụta aka ugo a dị gị n'isi ọ ugo na ọkwa ka ugo um, ihe a dị m n'isi kịta n'aka na-akpọ ugo ugo chakee ugo ka m tụ n'isi o nwere etu m ga-eme ka m tụrụ ugo n'okpu n'isi na ugo anya fụrụ ugo na anwụrịla ugo ịwụ ọchị ya ị na-eye ị ga-enwere ike iche ga mee tansị ị fụrọ ugo a da afụ ugo daa daa
Okay, sir. Eh, kedu ebe mmadụ ga-elu n'ala Igbo ee eh, o si bịa o kpuru okpu mmemme turukwu ugo maka ụfọdụ na-ekpu okpu mmemme ma ha adịghị ugo ahụ adị ya kedu ebe mmadụ ga-elu n'Igbo o kpuru okpu mme ka i si kwuru o turu ugo maka ụmụ ikorobịa niile n'ebe a okpu mmemme na-agụkwanụ fa mana amara m ma ha etolugo
okay eh, ị ma na ana Igbo anyị na-asị na omenala dị n'iche n'iche omenala Igbo dị na different na different a bịa n'obodo mụ Anam asị m mgbe abụ m onye Anam ndị be anyị na-eme ọba o nwere ife a na-akpọ ime ọba i mesịa ọba ahụ ị ya ị ma-ekpu okpu mme na i mere ọba mpa gị nwere ike imere gị ọba wute atụ na ekere ka mụ gị i tokwa na mpa gị nwere ike imekwele gị ọba ma ọbara amụkwụkwa gị mana e nwere ife a na-akpọ ichi mmụọ ichi mmụọ ahụ o nwere age ị na-elu n'ana obodo anyị n'ana Igbo anyị i wee i wee chie ime ife a na-akpọ ichi mmụọ i chizie ọ bụ na ị dịkwa qualify ikpu okpu mme mana kịta mụnwa kpu ya elube m that age mana due to na abụ m onye omenala na-emekwu ọdịnala na ndị mmụọ requestigo ya so etu mmụọ request ya na m ga-agwa ndị ike ndị okenye ndị obodo anyị and fa amagokwuru na ife m na-eme bụ ife m nwoke na-eme they will permit me to do that i kpuzie okpu mme and okpu mme ahụ m kpu kịta ọ bụrọ mmadụ je-ekpu okpu mme tinye ugo ugo a m tiri kịta bụ ugo mmụọ ahụ ka m tinyeli ya ọ bụrọ dibịa ọ bụrọ mmadụ agadi nwoke ọbụla ka ị ga-afụ o kpuru okpu mme tinye ugo na ugo a bụ ugo nke alụsị ka m tinyeli ya okay ugo a bụ alụsị nwe nke ahụ alụsị nwe nke ahụ isi a sọrọ onye o ji ozi ya i jidezie ya ee daalụ rinne ee anyị kenere gị ee na mbọ ị gbalụ na nkọwa ee anyị nwụrụ gị n'ụkwụ ị mara- ị kwadorọ na anyị na-abịa amakwa m ee anyị wee na-ajụ gị ị na-asa ee daalụ na ntụziaka ị nyere ụmụ Igbo ndị na-agahie ụzọ ee ofu ihe ọzọ fọrọ bụ ajụjụ ikpeazụ m ma-ajụ gị kịta wụ ị nụgo nwaanyị
amụgo m anụgo m nwaanyị mụọ mmadụ ịnọ
eh, ị sị ị bụ onye Anam Anambra and eh, o dogo anya na mmiri eburugo ụmụnne gị hapụ n'Anam
kedu ihe mbọ ị na-agba iji wee fụ na e wechigata ndị azụ ọkachasị ụmụazị ụkwụ na ana ezinụlọ ha azụ ee eh, ka e tinyekwanụ ha n'akwụkwọ ha bido akwụkwọ na ha nachiga azụ
mbọ m na-agba ị ma na a sị na mmadụ ọ bụrọ ihe mmadụ ọ bụrọ everything ihe Chukwu Chukwu ga-emeli gị maka na ọ bụrọ ị yọọ taa Chukwu emee gị taa Chukwu emee gị everything ị yọlụ ya mana ọ depend on the time o ji bịa mụnwa na onwe m dị adị na-agba mbọ mana ama m na etu a kịta mmiri Anam ụta ya ala nwere ebe Anam ụfọdụ n'elu na ana m ayọ mmụọ m na-ejele ozi na chi kere m na side nke m fa bunye m ife na ama m na kịta na ụmụ akwụkwọ agụ akwụkwọ na by January if possible because november kịta mmiri atabeghị even december akwụkwọ december amarazi etu ọ ga-adị and ego school fees ga-adịkwa involve ego ụgwọ akwụkwọ ga-adị involve Ọ ndị a- ebe ahụ ka anyị na-eje kịta and ihe a kịta ọ bụrụ parents ahụ ife ọ- ife a ji azụ ụmụaka maybe school ga-ewetakwa the money nọ anyị nwa bụ ndị nọ n'elu ana kịta na-afụ ndị etu a na-agọ ọfọ ndị ngọlọfọ na ife meli ife abịa nwere nye mụ at least ọ bụ na otu ka m ga-eke ndili ngwa nke a bụ my support daalụ rinne ee anyị kene gị rinne ee ee ụmụnne anyị ndị anam niile ma ndị nọ n'ụzọ ije ndị ime dibịa na-agụ agụọ were nụ nwa amadi a ee nyere ntụziaka ụnụ nee anya ebe m ga-afụ okenye dị iche iche ee ma nwanne anyị nwoke ụnụ nekwa anya n'aka ị ga-afụ ihe ọ gba n'aka ọhụ ụmụazụ na-agbanye ya ife ee tupu ị gbara ya ndị anya ndị na-ebe ala utel mana ọsọsọ ya gbanye ya bụ ife n'aka nna anyị gwanwe ife a na-akọwa iche
ekelego m Afa gị, sir. mụ bụ Onyeka ansala na eze ọba ukwu aka ekpuchi ọnwa Daalụ. Ife ị gba n'aka kedu ife ọ na-akọwa n'Igbo? Ee, ife m gba n'aka bụ signifies of eh, ọ signifies of eh, ihe omenala
aghọta Ị na-eme omenala? abụ m onye omenala ọ signifies kwa echichi Ee, mana o nwere ndị na-echighị echichi ma ọ na-agba ya ndị nwere ndị na-agba ya because of what they believe ihe ha kwetere na ya ihe ha kwetere n'ime mmụọ o nwere ndị ọ bụ na chi na alụsị ha na-akpọkwu okwu na ha ga-agbalị ha aka nwere ndị na-agba n'ọkpa n'ụkwụ nwere ndị na-agba n'aka e, onye e, ndị na-agba ife a ị gba ọ ndị chiri echi ka ọ ndị echibeghị echi hmm, dịka ihe m kọwara mbụ o nwere ndị na-agba ya ọ bụ na e chigo echichi ọ bụrụ nke echichi nwee ndị na-agba ya ọ bụ na mmụọ wa na-akpọkwu ma gbawalị wa aka kedu ife ọ na-akọwa ma agbalị o nwere ọ na-agba na signifies that eh, na i kwetele n'ihe mmụọ na dịka etu anyị na-eje ụka na i golu chaplet wolu n'onu Alright, onye ikwetele ebee na ka ị kraịst mụta? abụ m onye anam
ee daalụ rinne ee igbo ndị ọma na-ege ntị unu nee anya ee unu nekwu anya ebe a unu ga-afụ njirimara dibịa kọwa ife o ji tupu ya ego igwe bụ sat ee ojiji gị a ee, ego dị iche iche dị ya kedu ife ọ na-akọwa n'igbo ee and ee, ọzọ dịka ị bịa ahụ ee ị bịa kọwara ọra na eze ife ojiji a na-akọwa ụfọdụ na-aba enwe atụ ya na ala jigijigiji anyị fụrụ ya ka ị na-atụ ya na ala jigijigiji onye mkpọtụ jigijigi ka ife ọ na-akọwa n'Igbo onye anyị mere ya na ka ife ọ na-akọwa na mkpọtụ ọ na-eme ah, mkpọtụ ọ na-eme kịta bụ ojiji eh. ojiji bụ onye ọbụla bụ mmụọ bụ alụsị hmm. ị chọọ isend mmụọ ozi o ji ibube na-eje ọrụ etu ifuru kịta ị na-akọ na mmụọ nọ n'ime ya
ebe na-afụ ya mmadụ ka ọ bụ ihe bụ mmụọ dị ya etu ifuru ya kịta hmm. o nwee onye chọrọ ka iwe wee gị hmm. na ọ bụrụ nwere mkpasị gị iwe hmm. na mmadụ mere gị ife ọjọọ ị sị ya biko n'ife o megwara gị na ọ dịrọkwa mma ọ jụọ ajụ i were ojiji asụọ n'ana seven times na-akpọ afa onye na-akpọ afa onye ahụ e ka na-asụkwa ya ka o luo seven mba mba mba adị m asị ka o luo seven aka ịkpọkwa afa onye ahụ etu anyị na-asụ ya na ahụ onye a ka o ji ya na-asụ eh, mana ị nee anya ọ dịka ụfọdụ ji emere ihe egwuregwu n'Igbo ee ọ ndị na-amara anya ife na-eme and ndị mụrụ ịmụ na omenala agwa nke omenala bakwara ụba akụwa akwụ ya ka o nwee ndị mụrụ amụ o nwee ndị mmụọ na-akpọrọ oku ahụ nwee ndị mmụọ kpọrọ mana ka ike ife anyị na-esi doge anyị ife anyị na-ekọwa kịta ma ihe a o ji na-alụ ka ka o si doge anyị etu ifulu kịta o nwere dibịa m jere nke ya ya mụ anọdụ n'ụlọ ha na-abịa agwa m ife a bụ ife ị ga-eme m sịrị mba mmụọ pụta fa zikwe m ozi ihe a fa zi m ife a bụ ife ị ga-emekwa ọ bụrọ mmadụ ncha ka a ga-ezi ozi ndị a na-adị ezi ozi abụrọ ndị mmụọ kpọrọ alright daalụ na anyị kenere ka anyị dọbiri ebe a nwanne anyị eh, Igwe Bonsac ezigbo afa gị ahụ ọzọ na akara ekwentị gị eh, ụfọdụ ọ na-agbagwoju anya mụnwa bụ eh. Chinedu Nwabụnwanne

enwere m ike izuru ife a n'ohi na ma ọ tọrọ ego adị na ya nawa mba ị ma atụ nwa ya because ego a kịta nwa ego ndị ndị ọngwa ego ndị dịgo usage ọngwa ndị ha use onye ọbụla ga-ezije mmadụ ozi ga-enye ego transport nse ndị anya ọlụ na ego dịbago ga-ejebe onye gba transport ọ bụrụ mmụọ ga-enye ya ego ga-eje na ọgwụti ego dị n'ebe a there's no delay onye ọrụ ọbụla ndalị akịtasị ajebeli m mana ee eh, o nwe ife ị kọwara ụmụ igbo na-ege ntị ee eh, nwanne anyị nwoke Igwe Bonsac ee eh, ọkọwago na ekpere ka ọ na-ekpere ndị mmadụ i buru mkpa bịa o kpeere gị ekpere bie gị aka n'isi ị gawara onwe gị ife ahụ i bu n'obi emezualụ gị ka ọ bụ ife ị kọwara na oke ite wepụ aka n'oke ite oke ite na-egbu mmadụ si n'oke ite pụta si n'oke ite pụta maka ndụ gị ndụ ezinụlọ gị ee eh, Igwe Bonsac ekpere anyị na-ekpe n'ụbọchị taa wụ na i mesịa dibịa ụmụ gị ga-erite ife ọma ee eh, o nwee ife ọjọọ i metara na dibịa ee eh, ị ga-agbaketa azụ i buru ya agbaketa azụ hapụrụ ụmụazị ife ọma dị ịrị fa akara chukwu mere fa mana ebe ị na-akọwa na oke ite adịrọ mma emeburu m ka m je sị ya bụ oke ite na onye a na-atakwa n'afọ agaghị adị ọma m mma mana ịkọwago ugbu a na oke ite adịrọ mma ee ndị otu m ndị nwere obi isi oke ite pụtaba na oke ite adịrọ mma bịakwudo Igwe Bonsac biri ego bịa gbaba mbọ